Dia dhaoibh gach éinne agus fáilte go Chiang Rai! Tá mé fós sa Téalainn ó thuaidh anseo agus seo é mo stop deireanach anseo agus Féach taobh thiar dom ar an teampall seo. Nach bhfuil sé dochreidte. Seo é an Teampall Bán agus rud suimiúil faoin teampall seo, tá sé déanta ó ealaíontóir áitiúil. So shrois mé anseo ar maidin, thóg mé an bus ó Chiang Mai go luath luath ar maidin ag a seacht a chlog agus anois tá mé anseo le haghaidh lá amháin ach amháin. So cad atá le déanamh i Chiang Rai i gcomhair lá amháin? Agus níl mé i m'aonar inniu, tá mé anseo le mo chara Adhna! Díograis Áine, hello! Hola!
Is as Barcelona í Áine agus bhuaileamar i Paidhc so táimid ag taisteal le chéile ar feadh tamaillín. What do you think about about Chiang Rai so far? Uh, I've only seen the temple and it's mesmerizing. Otherworldly, you say in English? Yeah, yeah. it is. it is. It's incredible. Yeah, tá sé dochreidte, tá sé deacair chun a chreidiúint go bhfuil sé fíor. Wow lads, tá sé dochreidte agus tá stíl chomh Gothic ann chomh maith toisc go bhfuil skull, n'fheadar cén focal atá ar skull ach tá skull ann agus na lámh atá ag teacht aníos ón talamh agus mar sin de. So tá fíor-theampall ann ach níl cead ag griangraf nó físeán istigh, taobh istigh. Ach yeah, tá sé seimplí go leor i gcomparáid leis na teampaill eile atá feicthe agam in Chiang Rai agus mar, or Chiang, Chiang Mai gabh mo leithscéal agus mar sin de. Ach tá sé fós go hálainn ar fad. Agus an bán i gcodarsnacht leis an spéir gorm, tá sé go haoibhinn. agus gach rud anseo, tá sé cosúil le scáthán, so tá sé chomh striking, go haoibhinn ar fad, is breá liom é. Taobh thiar dom, seo é an leithreas agus tá sé ór, tá sé déanta as ór, bhuel ní fíor-ór atá i gceist ceapaim, ach ór. An leithreas is galántaí dá bhfaca mé riamh. Stop uimhir a dó inniu agus luí na gréine ag teacht. Táimid ag Wat Huay Pla Kang agus séard atá i gceist anseo ná bandia, bandia na trócaire agus Buddha oll, ollmhór, bhuel, Buddha? Is dócha, Buddha ollmhór atá ann agus is féidir leat dul suas go dtí a ceann agus táimid ag súil anois le luí na gréine a fheiceáil ón mbarr. Táimid beagáinín déanach b'fhéidir ach cífimid anois. Tá sé dochreidte agus ollmhór agus tá teampall an-mhór anseo chomh maith taobh thiar dom. So tá an-chuid le feiceáil anseo. Tá sé fiche nóiméad ón gcathair agus yeah ní fhaca mé aon rud mar seo Chiang Rai, tá sé go hálainn, chomh difriúil ná aon áit eile. An fáth go bhfuilimid chomh déanach inniu chomh maith ná go raibh orainn saghas riarachán a dhéanamh an lae mar táimid ag dul go Laos amárach agus bhí orainn airgead a fháil, pictiúir a fháil don pas, cúpla rud mar sin atá. uainn den visa so bhí sé saghas casta agus actually lads má tá tú anseo i Chiang Rai agus beidh tú ag dul go Laos ní leor 24 uair so n'fheadar ach bainimid úsáid as an t-am atá againn, sin an rud, ní bheidh go leor ama againn riamh so tá sin ceart go leor chomh maith ach yeah, ba chóir duit níos mó ná lá amháin a chaitheamh anseo. An tslí ina bhfuil an pagóda seo agus an teampall lasta suas san oíche, tá sé go haoibhinn ar fad agus tá naoi stór ag an bpagóda sin so tá sé ollmhór agus dar ndóigh ansan taobh thiar dom, an bandia trócaire sin. Leaids, go hálainn ar fad agus tá sé saor in aisce! An bandia seo taobh thiar dom, seo é an bandia céanna ná chonaic mé sa Mhalaesia agus Guan Yin an t-ainm atá uirthi. Toisc go bhfuil an teampall seo bán chomh maith, cuireann sé an Teampall Bán, The White Temple, i gcuimhne orm an-chuid. Tá sé an-chosúil agus is dócha go bhfuil an ealaíontóir

Lads, tá ionadh an domhain orainn anseo. Thánamar anseo go dtí an Teampall Gorm, sin an teampall deireanach gur rabhamar chun cuairt a thabhairt air inniu agus bhí seó ar siúl le tine chnámh, le rinceoirí, Ó mo Dhia, bhí sé dochreidte! Saor in aisce arís agus thánamar isteach ag an deireadh ach chonaiceamar like fiche nóiméad den rud agus bhí sé go haoibhinn!

Wow lads, caithfidh mé a rá go bhfuil an-chuid cultúir anseo agus tá mé ag baint an-taitneamh as ag feiceáil seo! Féach ar gach rud, tá gach rud chomh haoibhinn. Now, tá 'fhios agam go bhfuil an ealaíontóir céanna bainteach leis an teampall seo, ná le Chiang Rai, so tá sé saghas nua aimsire, ní sean theampall atá ann agus níl mórán staire ag baint leis, ach féach air. Agus is teampall é, is fíor teampall é, ach just níl sé chomh sean sin, níl sé chomh stairiúil sin is dócha. Agus deirtear gurb an uair ceart chun é seo a fheiceáil. nó san oíche toisc go bhfuil an rud ar fad lasta agus yeah tá sé dochreidte, dochreidte ar fad. Cuireann an hailtireacht go léir atá anseo, Gaudí ó Barcelona i gcuimhne orm agus tá sé greannmhar mar tá mé ag taisteal le cailín as Barcelona so yeah tá sí just chomh extravagant is dócha sin an focal, an-chuid de sna mionsonraithe agus yeah an-ghalánta caithfidh mé a rá.

Chun deireadh a chur leis an lá aoibhinn seo i Chiang Rai táimid ag margadh na hoíche. Agus margadh na hoíche ana speisialta atá againn anseo. Sé an ceann is mó sa Téalainn ó thuaidh. So tá ana cuid stuff anseo, ana cuid rudaí nach mbaineann le bia chomh maith. So má tá fonn ort siopadóireacht a dhéanamh, seo é an áit foirfe. Agus is dócha go bhfuil bia in áit éigin chomh maith mar tá ocras an domhain orm. Fuaireamar an bia! D'aimsíomar an bia! Tá sé.

Táimid ag baint triail anois as an rótaí seo agus tá siúcra isteach ann, tá sé cosúil le flas agus tá sé go deas actually. Fuair siad saor in aisce dúinn é toisc nach raibh fhios againn cad a bhí ann. Mm. Deas. Táimid ag fáil eh, pizza Téalannach anois agus n'fheadar cad é. So gheobhaimid amach is dócha. Tá sé á dhéanamh anois. Woohoo! Got a start yet? How is it? Yeah. Very nice actually, yeah. Oh very good. It's interesting. Bhuel gach éinne, sé seo an maidin dár gcionn agus tá mo 4 uair is 20 anseo i Chiang Rai críochnaithe. Faraor, caithfidh mé a rá, tá an-chuid feicthe agam Na rudaí turasóireachta is mó tá siad feicthe agam so is leor 24 uair i gcomhair sin ach b'fhéidir gur mhaith leat rudaí a thógáil níos moille agus tuigimse sin chomh maith agus tá an-chuid eile le feiceáil timpeall na háite anseo. Tá an triantán órga ann atá an-chóngarach den teorainn le Mianmar so sin an áit ina bhuaileann Mianmar, Laos agus an Téalainn agus ní raibh an t-am agam, faraor, chun dul ann an uair seo agus tá an músaem dubh ann, tá rudaí saghas suimiúil ann chomh maith, tá sé sin fiche is a cúig nóiméad lasmuigh den chathair. Sin an rud chomh maith, tá gach rud saghas lasmuigh den chathair so caithfidh tú grab a fháil, nó scútar nó gluaisrothar a chur ar cíos. Ach ag an am céanna tá na príomhrudaí feicthe agam. Tá an chathair go haoibhinn, tá an-chuid caiféanna, bialanna áitiúil agus aoibhinn anseo chomh maith agus bhain mé an-taitneamh as m'am anseo. Anois tá mé ag dul go dtí an teorainn le Laos, so chífidh mé sa chéad áit eile sibh! Slán go fóill!